Okay, guys. Yeah. Um, okay. Ambuye akudaliseni um, anthu nonse kwina kukonse kumene muli um, ine ndi Victor Matumula kwathu ku Thyolo uko um, ndimasonkhana nawo ku Fountain Vineyard Church uh, kumene ndikuchitanso ma study anga uh, upastor um, ndapanga ndithu certificate in, uh, certificate in public leadership and internship komanso ndapanga um, advance certificate in biblical leadership imene ili ngati uh, level ina choncho yeah but i'm still continuing my study until next year where i will go home and plant church makamaka kukoko kuli kuli longwe Yeah, pa tsiku la lero tafuna kuti tigawaneko mawu amene akuchokera ndithu um, ku Mateyu chapter 11 um, verse ya 28 ndiwerenga ndithu mu Chichewa izani kuno kwa Ine, nonsenu akulema ndi akuthodwa, ndipo Ine ndidzakupumulitsani inu. Senzani goli langa, ndipo phunzirani kwa Ine, chifukwa ndili wofatsa ndi wodzichepetsa mtima, ndipo mau ndipo mudzapeza mpumulo wa miyoyo yanu. Pakuti goli langa liri lofewa ndi katundu wanga ali wopepuka. Okay, so muli uh, mu chapter chimenechi muli mawu angapo amene tifuna tigawane makamaka um, ndapezamo ndithu mawu atatu uh, makamaka 5

a Kapena kuti iyi ndi mitu imene tingaigawanegawane, tingati tikambirane kuti tiimvetsetse kunena kuti kodi ikutanthauza kuti chani. Ndiye tiyamba kuyambirira kulema. Kulema ndi munthu amene wanyamula chinthu cholemera ndiye watopa. wanyamula maybe um, katundu wambiri you know tikhoza kunena ngati mwachitsanzo kungoyerekeza ngati maybe wanyamula chitengo or wanyamula masuitcase or wanyamula ndithu zinthu zina zese zimene mukaziona kuti zikhoza kumpangisa munthu ndithu kutopa nazo ndithu nde munthu wazisenza ndithu zinthu zimenezi Ndi zinthu ndithu zimene ndithu munthu amazisenza, ndi zinthu zimene zimakhala ndithu pa mutu wa munthu, nkumamva ndithu kutopa, nkumamva kunena kuti munthu idi wanyamuladi zinthu. Eh, kwathu anthu amatha kunyamula ndithu thumba la makala alikulu lija kuyenda nawo mtunda wautali, ndiye imafikana ponena kuti eh, apa ndatopa nalo Ndalema nalo am tired with this uh, bag i need help ndi zinthu ndithu kapena ndi chinthu chimene timachiyika tokha kuchikhazika tokha pamutu pathu kuchinyamula nde mu vesi yomweyibe tikupezabe mawu akunena kuti kuthodwa kuthodwa, akunena kuti idzani kuno nonse olema ndi othodwa. Kuthodwa ndi kunena kunena kuti a ndi maimvaimva um, amene amachitika pa munthu pa zinkhani zimene zimachitika pa moyo wa munthu kumva zolemetsa kapena kuti kumva mavuto osiyanasiyana o agogo akudwala eh, kape- em, ana anga sali bwino ntchito zikuvuta even ma social media nkhani zosiyanasiyana iyi covid iyi komanso vaccine iyi koma komanso this eh, zo- zochitika zambirimbiri zimafika na point yoti ena ake zimatha kuwanza kuwadzaza ndithu mmutumu ndikufikira point yonena kuti maybe kuzikhweza kumene Imafika na point yoti atha kuti munthu kuzipha ndithu chifukwa cha nkhani yambiri imene imatha kuchitika ndithu uh, uh, pa moyo wa munthu kapena kuti kumva zinthu zambirimbiri zimene zimathanso kuopseza moyo wako kuti maybe m- eh, ku- kwanu kuti ndiku- ndikwa amphawi okhaokha ndinuyo amphawi okhaokha nchonena kuti simungazalemere inu kapena yayi nthenda imeneyi akwanu ayandisa amene amadwala nthenda imene amayenera kutani kodi amamwalira ndithu kotero kunena kuti inu mutani kodi mumwalira zivute zisavute kuzimva ndithu zinkhani zija ndithu zimatha kukusokoneza ndithu ndithu kukuononga ndithu mutu wako kukuononga ndithu mmene ungathe kutani kodi ungathe kuganizira Ndipo pofika ndithu posokoneza kapena mpaka umatha kumayenda munthu mpaka ngati kapena kuti sukuona china chonse. Ena amatha ndi kugundidwa ngakhale ndi galimoto chifukwa china kuti samadziwa ndithu kuti kukubwera kutsogoloku ndi chani chifukwa cha zinthu kapena ndi nkhani zimene zazaza ndithu mkati mwa eh, eh, eh, mwa um, umutu wathu mwa munthu mwathu kapena kuti mu ubongo mwathu nde zimatha kusokoneza ndithu kuwononga ndithu ena amatha ndithu kupenga ndithu mpakana misala chifukwa cha zinkhani kapena ndithu chifukwa cha mavuto ambirimbiri amene amakhala ndithu akuyendayenda pakati pa mu- pa anthu kapena kwa gulu kapena mabanja komanso nkhani ina imene tamva umumu ndi ya goli pachizungu imene akunena kuti yoke Goli ndi chinthu chimene chimagwiritsidwa ntchito pokokera abulu kapena ng'ombe zolima. Ndi chinthu chimene chimasemedwa kapena kuti chimadulidwa, ena amaika mtengo ngati kwathu ku Chilomwe timatenga mtengo kani mitengo iwiri ndiye timaiyika ndithu mkhosi Timaimanga ndithu bwinobwino mwaluso ndikuika trailer uku ngati tifuna kuti tizikanyamuliramo katundu then ndikumakankha ng'ombe eh, kumazilamula ng'ombe zija kapena kuti kumazikuchita komandi ng'ombe zija kapena kunena kuti nkumazilamulira nde kapena ena amatha kukwerapo ndithu pa ng'ombe paja ndikumazilamula kuti yenda kuti zizigwira ndithu ntchito imene iweyo munthuwe ukufuna kakatuta zinthu kakatenga manyowa othirira mbewu ka- ino china chonse ndithu chimene ukufuna chimatha kutani kodi kupanga Ka- kalima kumene ino timagwiritsa ntchito mawu ena ama- timachi- ena- anthu ena amachula kuti plow Alright. ndi chinthu china chake chimene chimakhala ndithu chimachita control kapena kuti chimathanso kuteteza kuti ah, ng'ombe zija zisamve ndithu ululu na uliwonse ya komanso kuphunzira ma- mu vesi imeneyi tamva mu nkhani yonena kuti kuphunzira yesu apa ndi yesu khristu akunena kuti izani izani kuno mphunzire mphunzire I- alipo anthu ena aketu anaphunzira zinthu zoyipa zimene zinapereka iwowo kutani kodi kuimfa koma apa pakunena kuti phunzira kuphunzira ndi kuti munthu wina wake amakhala kuti akudziwa chinthu ndiye iweyo umapita kukamvera kapena tingoyerekeza ngati ku sukulu kuti ti- an- ana a sukulu amapita kujako kuti akaikidwe chinthu chimene iwo aja sakuchitani kodi sakuchidziwa ndi kuphunzira kumene umakauzidwa chinthu chimene iwe sumachidziwa eya chokuthandiza komanso cho- chosakuthandiza zimathanso kutheka zimenezi ana ena amakaphunzira zinthu zoyipa you know ndiye apapa yesu khristu akunena kuti ku- muli mawu ena amene tamva pano ndi ofasa kufasa timadziwa bwino munthu akhala ofasa kapena chichewa china amanena kuti kudekha ndi wodekha kufasa you know ndiye pa- pa anthu ena akuona kuti akauzidwa chinthu ngakhale sanachimvetsetse bwinobwino umapeza wanena kuti akachipititsa kwina kwake you know pali ena kuti kuauza chinthu amatengera nthawi ndithu maybe osanena kumene ndikhulupirira timatha kumuuza munthu kuti uyuyuyu ngofasa uyu limaoneka khalidwe lake attitude yake mmene amayankhira zinthu mmene amachitira handle zinthu amaoneka kuti awa ngofasa alipo ena akuona kuti kuwauza chinthu eh, eh, oyepe mka- m- akazi ena mm, mabanja muti muwalangize chinthu eh, you know kalankhuli mau mvetsere voice yakwera kwambiri you know zochitika zawo zaphuma chani chani yeah so tifuna tisanthule kwambiri Nkhani imeneyi ya pa Mateyu 11:28, ndiye Mulungu akamati kuti Yesu Khristu akunena kuti senzani goli langa. Ndiye m- mukufotokoza mwanga kumbali ya goli tachimva kuti chinthu chimagwiritsidwa ntchito ndithu pa bulu. Ndiye funso nkumanena kuti tsono Yesu Khristu anena kuti tinyamule chimenechi tiziyenda nacho. What's going on? Akutanthauza chani? Ndi chani kwenikweni chimene akutanthauza Yesu Khristu amene? Ati tinyamule bulu tiziyenda nalo. Kuti bulu langa ndilopepuka. Eh, eh, eh, goli langa ndilopepuka. Akutanthauza chani? What does it mean? What did he say? What did he say? What did he say? Pamene anati akutanthauza chani? Akutanthauza chani? Akutanthauza chani akati musenze goli langa? ndingowerengapo uh, pang'ono uh, kuti pa chizungu kuti mumvetseko pang'ono a yoke is defined to be a fitted on the neck of oxen for the purpose of binding to them the trace by which they might draw the plow the plow etc so mukhoza kuwerenga nkhani imeneyi kuchokera pa um, numbers 19:2 deuteronomy 21 verse 3 it was a carved piece of wood you know ndafotokoza kale kuti chimapanda ndithu chimtengo chake chimene chimasemedwa ndithu ndi kuchikonza bwino bwino kuti ati chizikhala ndithu chikuthandiza ndithu kapena kuti ah, chikuvekedwa ah, chimavekedwa ndithu pa pa bulu kapena ng'ombe

or a thing okay so uh, apapa mfano ngonena apo kwambiri ndi kuti yoke tikuona yoke yoke tikunena za yoke yoke yoke nde ndi muja tikunena kuti goli lija right pa chizungu amati yoke okay so kale kale amagwisa ntchito chinthu chimene chichi kapena kuti akana kuti yoked kapena kuti goli limatanthauzilidwa kunena kunena kuti eh, submission pa chizungu kapena kunena kuti salenda eya ndiye pamene yesu khristu akunena kuti musenze goli langa akutanthauza kunena kuti tikuyenera kuti titani kodi tisalende mwa njira ina kunena kuti akunena kuti tisalende yoke kapena kunena kuti goli likutanthauza kunena kuti kusalenda Ndi chimene amakamba apapa Yesu Khristu amakamba ndithu kwambiri za kusalenda. Eya, ndiye kalekalelo ndithu amagwiritsa ntchito ndithu liu lake limene liri kunena kuti yoke, yoke, um, mutha, mutha, muthabe ndithu kungochichita kungoonabe ndithu anthu amene mumachokera ku mudzi mutha kuona kunena kuti akakuveka veka ndithu mmenemo ndiye kuti ng'ombe singathe kupita kumene ikufuna singathe kupita kumene maybe iweyo mwini wake iwe sukufuna koma imayenda ndithu malinga ndi iweyo kutani kodi ukufuna mukumvetsa eh? fa wachimangirira chinthu chija m'khosi nde i- ino chikuyenda chikulotera kupita ndithu kwina konse kumene chiku- chiku- chikuuzira kuti chizitani kodi chizipita chi- kan- bulu amene akulotera kuti azipita fa kuti mwamanga ndi um, um, goli limeneli chimodzimodzi nditu mukalo eh, yoke amene amatanthauza kunena kuti ndi submission imene imafunika kuti izichitika pakati pa ndani kodi pa anthu ndiye uh, ku aefeso 5 verse 22 kuli nkhani imene ngoyekabeka buku la chizungu akunena kuti wife submit yourself to your own husband as you do to the lord you know so tingodumpha pamenepopo timvenso kunena kuti um, ch- mamuna because pali anthu awiri apapa pali wamkazi komanso pali ndani kodi pali mamuna the husband love your wife just as christ loves the church okay so ngati ndinaona kuti pa verse ya 22 ya efeso 5 akunena kuti mkaziwe mvera mamuna wako Ok so mwamuna iwe konda mkazi wako koteronso akazi inu musamamvera akazi anu amuna anu ngati sakukondani tekoko zinthu izi zimayenda ndithu ziwiri ziwiri mutatinso muwerenge ku john 3 verse 16 akunena kuti mulungu anakonda dziko lapansi ndi chimene anachita poonetsera kuchikondicho anapereka ndani kodi mwana wake yekha ndi yesu khristu Ndi chimene chimafunika ngati ifeyo anthu ifeyo ti we submit to him. Ngati akazi inu kuli kwathu timayamba chipena kuti ndi mamuna anga ine yaya all of us we are the ladies pamaso pa ndani kodi pa Mulungu. Y- Mulungu ndi ndani kodi ndi ngati mamuna amene ndi mutu wachani kodi wa banja. Ndi ifeyo ngati iye anatikonda ife ifeyo ntchito yathu tikuyenera kuchita submit komwe ndi kusalenda kapena kuti kumvera Ti- mmene amachitira akazi abwino aja ati mkazi wanzeru ma- amamvera amvera ndani kodi mwamuna wake mwaonete so um, zimayenda ndithu zinthu ziwiri ziwiri palibe ndithu kunamizana mufuna ndikukondeni you have to submit mkazi iwe ntchito yako ndikumvera uzindimvera ine ineyo ndikukonda iwe mwaona ndiye yesu khristu ndicho akunena ndi chimene akunena kuti um, um, ah, goli langa ndilotani kodi ndilofewa kunena kunena kuti um, mukabwera kuzipereka pamaso pake ndi kusalenda kwa iyeyo amatha ndithu kupanga chi- ndithu kum- kapena ndi ku- ku um, ku- nati ku- kukupumishani inuyo chicho chake tenechocho kuti kukupumishani amatha kutipumisha ndithu azatipumisha manga ndi mawu amene akulankhulira azatipumisha ndithu tikachita salenda tikapereka kwa ife tikapereka kwa iye moyo wathu tikapereka kwa iye nkhawa zathu tikapereka kwa iye mavuto aja amene tawatchula koyambirira aja amene tati- atithodwesa aja zimicheza zati zatikulunga zija zinthu zija zi- zi- zikumvekaveka zija zinthu zikutisokoneza mkuganiza kwathu zija Zinthu zimene zikutiphimbapimba usana ndi usiku zija, zimene zijazi tikazitenga n'kuziika pamaso pake pa Mulungu ndi kusalenda kuti, Ambuye, ineyotu ndili pano, wochimwayotu ndili pano, amene ndasasa zikavuwevuwe, zikanyasi za achule, amene andikungakunga nawowa, ndikufuna Inu mundipumise kuti ndikhale nawo mtendere. Ndi chimene Yesu Khristu amatanthauzatu. ndi chimene mulungu wathu amatanthauza kuti tikuyenera kuti tibwere kwa ndani kodi kwa iye ndi submission ndikuwuzani inu mtendere amapereka mulungu mtendere amapereka mulungu ndaonapo ine anthu kukhala ndi chuma ndi chambiri kukhala ndi nyumba nditu zabwino zabwino zikulu zikulu koma osatani kodi osapeza mtendere koma osakhala ndi tutulo Pamene wina wake maybe wagona ndi njala yomwe koma mupeza kuti akugona chidwi chake nkumalota ndithu bwinobwino kuzuka azuka ndithu bwinobwino mosangala ukazipereka pamaso pake pa mulungu ukasiya ndithu zina zonse zoyipa ukasiya ndithu zinthu zimene zikutilemesa tikasiya zinthu zimene zikutipangisa kuti tithodwe kubwera nazo pamaso pa mulungu and ndikuwuzeni si chinthu chophweka china kuti tikhoza

kuti awaphunzitse. Mwaona eti? Ndi zinthu zina kuti sitingathe kute- kupanga tokha ayi. Ndifuna ndikutsimikizireni inu musavutike kapena kuti musinthe kaye muzibwera ku chechi ayi. Mukapeza chechi chimene chikukuuzani kuti mutembenukiretu mtima kumene kuti mubwere ku chechi kuno akunamizani. Nkhani ndi yoti inuyo mubwere, mme- mubwere mmene mulili. Kaya mukutani, kaya muli ndi vuto la mtundu wanji, kaya ndi uchimo wachuka mwa mtundu wanji, kaya mavuto achuka because inuyo nokha simungathe kuzitula. Koma kufunika munthu wina wake kuti akutuleni, akuthandizeni. Chinthu icho ncholemera kale, muzitula bwanji? Ndi chofuna choti kungo- mubwere nazo ndi zinthu zomwezo, vuto lomwelo kubwere nako, kaya ndi kuvutika komweko mubwere nako, kaya ndi kuphwanyika komweko mubwere nako, kaya ndi matenda omwewo mubwere nako, kaya ndi si- cho- china chonse chimene chikusokonezani mubwere nacho, munene kuti Ambuye, ineyotu ndili pano, ndikufuna inuyo mundithandize, palibe zothawayo. ngati za za Adam Adam ndi Eva kalekale lija mu ah, mu Genesis atachimwa pamaso pa- pa- pamaso pake pa Mulungu akukabisala Mulungu kuyamba kumusakasaka wewe wewe ati hey ndili kuno ku- kudzisangasanga uko you know we don't run away from God ngakhale vuto ta- ta- titachimwisisa ngakhale mumaziona kuti inu ndi ochimwisisa mwa mtundu wanji ngakhale anthu ena akanakulemberani malire kuti uja ayi uja ayi maybe ena amachita kunena kuti awa akalowa ineso ndikatani kodi ndikalowa koma I, i have good news for you chikhalirecho mulungu anatikondesesabe teko anationa kana titaperewera nditu ndi chifukwa chake anabwera kuti kudzatifera ndiye musavutike ndi kukazisintha nokha komwekoko musavutike ndi kusakasaka njira zoti muziteteze nokha komwekoko koma mubwere pamaso pa mulungu tikukuyitanani pamaso pa mulungu kuti muphunzire za mulungu muphunzire kuphunzira timaphunzira ndi munthu amene akutani kodi akudziwa mukakhala kumbali uku nde kuti simudziwa simudziwa ndi ndikukumemezani nonse kuti tibwere pamaso pa mulungu tipange submit tivomereze kuti ife ambuye tili pano anthu ena amanena kuti munthu akamwalira kumanena kuti ah, ameneuja akapume malinga ndi mavuto amene amatani kodi amayendayenda zi- ah, zimachitikira eh, eh, ino ino u- umoyo wake wonse unali wovutika kusiyidwa anthu eh, ino banja zosa- zosa- zosayenda bwino umphawi nthenda zamgonagona kungogona pa munthu kumwalira fa Basi anthu eh, haya akapuma akapuma. Ndifuna ndikusimikizeni abale kulibe kupuma. Ngati moyo wako sunaupereke pamaso pake pa Mulungu kulibe kupuma. Ndi chinthu chimene chimandipweteka kwambiri mu- moyo wanga. Chimandivuta kwambiri chimenechi kuti akulu tivutike pano pa dziko lapansi kumwambanso panonso tikapeza kuti tikavutikenso kapena kuti tikalowenso kugahenanso. What for? alipo anthu ena ake amene ali ndi chuma chambiri maybe akusangalala you know anthu omwe mwina tikhoza kunena kuti "Ah, awawa at least adye- adyeratu you know we can understand but hey let me tell you what do we have what do we have ndi chinthu chopweteka kwambiri Ndiye mu liwu amene tiri kuphunzira, mumve, mumvetsere inuyo. Mwana amene amachitidwa discover ali wamng'ono, kapena kuti kumuzindikira kuti atha kuchita chakuti, chakuti. Pali ana ena amatha kuti ali fan wa football. Mudzamuona kuti mwana maybe amakonda kusewera mpira, you know, amakonda ku, ku, ku kapena kuluka luka zinthu, amakonda. Anthu pakati atha kuona kuti ah, munthu uyuyu uyu amene akudzakhala chakuti, chakuti. Anthu amenewawo, kapena kuti ana amenewawo akapeza sponsor, kapena kuti akapeza anthu amene atha kuwathandizira chimene iwo azakhale future, amazatha kuzakhala ndi Kudzakhaladi chomwe iwo aja amatani kodi? Amakhumba kuyambira ali wamng'ono. Ngati ali, ali, ali u- aza amakonda kusewera mpira, kumutenga mwana uja kumupititsa ku sukulu ya college ya, ya mpira, kumuphunzitsa kumene kujako, kumuphunzitsa ndithu bwinobwino, kumuchita sponsor pa career yake, pa chinthu chimene iye akuchikonda kuti azatani kodi azakhale. Akadzakula ndithudi akhoza kuzatani kodi kudzafikira. Koma akapeza anthu olakwika, akapeza anthu amene sangati maybe kumuthandiza nkomwe chimene iye amachilota chija, angatani, angatani, sangadzachifikire chimene chijayi. Ndiye tikunena kuti Yesu Khristu anati, bwerani kuno kuti muphunzire chifukwa chani, chifukwa choti ineyo ndine otani kodi, ndine ofatsa. Kufatsa kwa kwa Yesu Khristu kutipangisa ifeyo kukalowa chani kodi, ufumu wakumwamba. Kutipangisa kuti ifeyo tikhale chani kodi, tikhale ndi mtendere weniweni mu mtima mwathu. you see so tofunika kwambiri zedi kuti titani kodi tiphunzire kwa yesu khristu tisalende kwa iye kuti ambuye ineyo pandekhandekha sindingathe ndifuna munthandize ndifuna munthandize china chilichonse chimene ndingachite ndif- ndifuna ndikusimikizeni pali anthu ena amatha kupeza ndalama koma sizimaoneka kumene zimapita

osapezeka nyumba mtendere weniweni ndiye ndabwera ndi nkhanitu imene ngati submit kwa iyeyo submit kwa yesu khristu tiyeni ti- tivomereze tiyeni tibwere kwa mulungu kuti ti mulungu atipumitse ku mavuto ngati amenewawa and let me tell you ena akamaona ngati ali maybe kupemphera sizoona mavuto kama chanchani koma ndifuna ndikusimikizeni nena kuti ukamaona mavuto utazipereka pamaso pake pa mulungu uta- utatenga mtima wako nkuusiya mmanja mwake mwa mulungu is better than amene alibe

mwaona eti kudwala korona wina nkuchira wina kumwalira wina akagona kuchipatala wina wasagona kuchipatala kungomwa kani madzi kani malemoni kuchira that's a peace of god in our heart so nkhani ndi yonena kuti tikazi tikazikhutula kwa iye ndiye amatigwirisano ntchito amatiuzano kapena amatiphunzisano zinthu zimene ife tingayenere kuti tizitani kodi tizizichita zinthu zimene ifeyo tizitani kodi tiziyenda mukumbuke zimene zikamati kuti muziwe zimene zimene kuti ndi yesu yekha amene amatha kutithandiza kutipumulisa Si munthu iyayi. Inuyo nokha pa inu simungathe ayi. Koma mukusoweka Mulungu, mukusoweka Yesu Khristu kuti abwere mwa inu athe kukuthandizani, athe kutithandiza kuti tikhale pa chimene ifeyo titani kodi? Tifuna. That's it. That's what we need. So anzanga nonse amene mukhala ku Santana Bay uh, ndi kwina konse mene mukutionera we, we, we want you to be together we want you uh, to, to join us we know ti- ti- ti- akuti tikuyenda mu nyengo yovuta imene tikuti nyengo ino ndi ndi nyengo yowawitsa ndi tikufunika ndi kuti tikhale ndi yesu khristu kuti tikamayenda tizikhala ndi yesu khristu tikamagwira ntchito tizikhala ndi yesu khristu tikamakumana ndi mavuto tizikhala ndi yesu khristu tizimuyitsa mavuto athu tizikhala mavuto athu ino mukudziwa ino munthu amene angakhale kutali ndi nyumba yake namamva njala kumene ali kutali kuja koma poziwa kunena kuti mnyumba mwake muli chakudya mmene angamvere njala kukhoza khala kosiyana ndi munthu amene ali ndi njala komanso mnyumba mwake mulibemo chakudya because ngakhale iwe u- ingakupote kumene kuja kuja you still have uh, the mind kamana ndi umakhalabe ndi ka confidence kena kake umakhalabe ndi kachiku- ka- kachilimbikitso mkati mwako kunena kuti ah ndikafika kunyumba nkatani kodi ndikadya because ndasiya nthochi apo ndasiya kena kake apopo ndikuti zivule sarabvute ndikatani kodi ndikadya koma munthu amene alibe ndiye wapotedwanso njalaso uko amakhala pa mavuto sapumula mpaka kuti lero ndipite ku nyumba kulibeko chakudya oni eh, kuno kulibeko chakudya sakhala ndi chiyembekezo samakhala ndi chiyembekezo Ndi- ndiye tikamavutika tika- tikamayenda kamunyengo yakoronayi tikamayenda munyengo ino ya nthendazi tikamayenda munyengo ya umphawiyi tikamayenda munyengo ya, ya zovuta izi tikamayenda mmene mumo ndi yesu khristu azatipumuza kuti pasa- kuti pazamtendere mtima mwathu

yekhayo amene amapuma ndi amene ali mwa yesu khristu amapita yokhalano kodi ukapuma koma ngati sali mwa yesu khristu kulibe kupuma ndi mavuto ano tsopano oposano amene amawatani kodi waona aja tsopano vuto amene ah, waona aja wakhala kuti ndiochepa amene achawo malipo unoyena ano tsopano ndichimafunika kuti ndikhale ndi- ndi- ndi mulungu ameneyi Onani, ngakhale ndikuvutika, ndizikhala ndi chiyembekezo kunena kuti, Ineyo koma Mulungu wandisungira chinachake penapake. Ngakhale ndingavutike lero, or ndiyende opanda jacket lero, koma mawa ndikudziwa, onani, Mulungu wanga wandisungira jacket penapake, wandisungira zakudya penapake, wandisungira moyo. Nchifukwa munthu amene ali wokhulupirira akamwalira, samwaliriratu. because amakhalanso ndi chani kodi ndi moyo baibulo ikunena kuti yesu kristu akunena kuti ine ndine kuuka chani kodi kuuka ndi moyo tikaza kwa iyeyo tikaukitsidwanso ndi tikuyenda kuti tisurrender we surrender to him and tell god you, you, ndifande kuze mulungu sali desperate kufuna ife kuti tizimpembedza kapena kuti mulungu sizoti sanga kapena kuti mu- mulungu a- a- a- a- amasautsika ndithu ngati ife sitikupemphera kupemphera kumatichitira ubwino ife tokha tikoko submission imene ikuchitikayi imatithandiza ife kuti tiyende mmoyo wopambana Tiyende moyo wa chisomo, tiyende moyo wa machiriso, tiyende moyo wosamalilika, tiyende moyo wabwino, tiyende moyo wosatha. Zimatithandiza ife tokha, tikhoza kumakhala You know, tikhoza kumakhala koma kulira kwa mulungu kumakhala koti anthu anga inu mukumwaliratu chifukwa chakusachani kodi chakusaziwa anthu anga inu mukuvutika chifukwa chakusachani kodi chakusaziwa chifukwa polenga ziko ino lapansi nakhazika china chilichonse kunena kuti munthu apange benefit asadzavutike ndikuwafunsa kunena kuti munapita liti ku church kaya munapita kukapemphera liti afunsa koma munthuyo ali ndi mavuto ambiri ndi osaneneka

Mwaona eti? Ndi zinthu zoti zikupemphera kumatithandiza ife tokha. Ena ife ah, tisa- tisamanamepo eh, tisa- tisanene mona- monama Eh, oh,